arụsị igbo fere otu ụzọ niile ha fere ọ dịbe ya fere na vidiyo a na-akụ ife a ọ dịka nwere ife ọzọ a na-akụ so o nwere effect ọ bụrụ ofu kristian ndị o nwere effect ndị ekwere ekwe unbelievers unu ghọta ihe a na-ekwu ikwere ha nọ na kraịst

tupu ndị ndị Europe na ndị ọcha ewetela anyị ụka kedu okpukpere ndị be anyị na-eme then nke ọzọ bụ ị sị na onye ọbụla gbara afa ga-eje ọkụ mmụọ wee na-ajụ kee maka ndị na-eje ebe a na-afụrụ ha ọfụ ọfụ ahụ ọgbakpakpa kpọrọ na ya aka ọ bụ ibe a ka anyị chọrọ ụmụ nwaanyị na-aga adị intelijent mụrụ furu ihe a na-agba eju aka

na-agba afa na-efe chi ọzọ abụrọ ya nwa bụ Chineke na ọnọdụ ya bụ n'ebe na ọkụ mmụọ ọgwa akpọ ya ka ọ bụrụ ihe ọfụ o wee jụọ ma ndị ụmụ aka niile jụrụnụ kpọrọ onwe ha ndị amụma ma o nwere ihe dị iche o nweghị ihe dị iche nne ofu ihe ma ọ bụrụ na ihe na-akọrọ unu with experience ị zụrụ anụ ọba

ụlọ n'ebe ụlọ gị bụrụ oche kịta na-asị m ka ọ bụrụ na ọ nọ m nke osi a kọwara ihe taa na ndị niile mere ife dị etu a nọ na abụmọnụ ma ị natara ekpere fa o ma i jere ebe ahụ nara ọfụ na ahụ ọ bụrụ na ahụ nke na-ajụ kịta na na ife m ji like okwu na ị bịatụrụ n'oge at least ị nụtatara ụfọdụ a sị na ndị Igbo ole ndị ndị juu ndị juu bụ ndị na-ekpere chineke n'ụwa niile ọ sọọsọ ha nwa ka chineke họpụtara ị na-ekpere ya wee kụziere ndị ọzọ etu esi ekpere ya nwa bụ chineke ọrịa ndị igbo wee mee njọ unu mgbe ugboro ugboro ndị Izrel mere njem gba ọsọ bụ iji ike unu onye ga isi okwu onye ebe a efu the batches etu ha si wee bịa ha bịara agbụrụ ịtọ ugboro ịtọ ọ ya kpatara e ji n'ala Igbo nwee agbụrụ ịtọ kedu onye ma agbụrụ ịtọ e nwere n'ala Igbo agbụrụ ịtọ ị fụ na nsogbu ya bụ ihe a niile nọ ebe a amaghị na ndị Igbo dị agbụrụ ịtọ anyway ụta adịrọ unu mana ebe ụta ya dịrị unu bụ na Chineke ewepụtagoro ya unu ka unu mara unu amazighị ya ụta adịrị unu e nwere ụmụ Igbo ụmụ Eri na ụmụ Arọ ụmụ Igbo ụmụ Eri na ụmụ Arọ fa ncha na akwụkwọ a etu a ka ha si wee bịa ya akwụsị ya mana n'afọ ha bịara ebe ha landịrị ibe ha kọrọ ebe ahụ etu ha si mụsa mana ha ncha wụ ụmụ Izrel eme okpukpe ha na-ekpere nne nọ n'azụ jụrụ ajụjụ Chineke nọ n'eluigwe ka ha na-ekpere ọ wụ sọsọ ebe ahụ isi ha jere ma mgbe ha jere na Babilọn ọ bụ eziokwu na e luo ụfọdụ anaghị ekpezi ekpe e si ekpe na Jerusalem mana akwụkwọ a kọwara ya ọfụma enweghị doubt Because ị gara video ị ya-afụ na certificate dị iche iche ndị Izrel wetego na n'Igbo to confirm ihe anyị na-ekwu ma DNA test ọ bụrọ sị akụkọ ụmụazị ma ọ ka a na-aga ebe ọrụ so na ọ Chineke ka fa na-ekpere gerịta na ebubata arụsị ị na-aghọta ya ebubatazị arụsị ije na mgbe ihe ahụ ka anyị kọwara etu ndị Igbo si ekpe ekpere bụ otu ụka dị ebe a ebe anyị bi na ka fa si ekpe ekpere na ọ bụrọ arụsị ka fa na-efe ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ Chukwu Abịama Chukwu Abịama ị ma ihe bụ Chukwu Abịama Chukwu Abịama a na-akpọ Chukwu Abraham

ọ bụ ụwa ha ṅụrụ mmanya ụwa o bufe ya oge ọ nọrọ ebe ahụ ọ na-ebe akwa nwaanyị ya nọ na ndị ịkpa na ya na mgbe bi ọ bụ ego ụlọ ya na ọchịkwa Igbo na-eme na ife a na-ekwuzi kịta na Kraịst gazi wee kọwa ọfụma na usoro ka mma iji fe Chineke ka i wee na luo maka na onye amarọ amarọ mana onye manụ wee dapụ ya mere o nwe ajụjụ ọzọ yes ihe mere na ọ wụ anyị kọwara etu mmọnwụ si bata ebe a bụ ya wee kọwaa etu e si ghọrọ ya ndị Igbo mgbe anyị bụ ya ebe a ọ dụ n'akwụkwọ

that mistake ahụ anyị mere a sị ndị ụka nabatara mmọnwụ ọ nya ka Chineke ruru n'oge o wee nye ikike ka e wepụta this research were 26 years ị na-ene video ya ma ndị nenegoro ya ga-afụ na ndị eze dị iche iche nọchara ya ma Eze Eri a na-ekwu ya ma Eze Idigo ma Aka Ji Ọfọ ha ncha nọcha ya live mana fa nwụsịgo na so na ọbara ya bụ ife so na eme mistake emego mistake ọ nya ka eji ekpezi na na-akọwazi ya eji nwayọọ nwayọọ na-eme gịnị maka na ofe dị ọkụ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ya onye nwere ntị ọ nụrụ onye enweghị ntị na-eme gịnị mara kwa mara ọgbọ mmadụ na eje n'igwe ọ bụghị ma nke a so ime na expect and ọzọ ife akwụkwọ a ji magbuo onwe ya na ọ kọwara mmadụ onye nọ n'ụwa

nke nne jigo na ya dị ka ịma agbọghọ demon kedu ka ịma demon ifere so onye a mere na ị gaghị asị na onye a na-eme ihe n'etu a n'ihi ya ka ị merezi ya maka ị nwere ike ihe ha ma demon na-eji ọkụ ha Amen.

ewee ka mụgba ma nnukwu ma dogo ma ibe niile arụ wee mee maka ndị nwere uche echegharị ife na-eme n'ala Igbo ezigbo onye Igbo adịghị ayọ ayịyọ ama m na ụwara ya na-ekwu ayịyọ ọ dịkwa iche na na mmụ edi ma ọ bụ agbata obi biko nnu m okwu ọkpụkpụ ya bụ ayịyọ ma ọ bụ biko na ndị ọ na-edepụtara m

ndị ụka kịta na-enwe enyi ule ma ọ dị gịnị mere ọ enyi ule ndị ha mmadụ ọbụrụ ọgwụ ka akọrị ajụjụ ka m jụọ ee so geenụ ntị geenụ ntị unu ma na mgbe mbụ na mgbe mbụ na ndị Igbo na-edufu onye toro afọ ọrịa onye toro afọ mere arụ mana unu maara na ọya imeju na-eme mmadụ etoo afọ unu ma nke a ọya imeju ma ọ kidney ọ na-eme mmadụ afọ ya edugube ị ma na o nwere ndị ya erie mgbe ịma afọ ya atụchie ihe eje mposi afọ ya eto ị ma arụ ka onye a

Chineke mere gịnị dobere n'elu ụwa o nyere anyị ife niile ga-enyere anyị aka ije n'igwe na ekwensu na ajọ mmụọ niile bụ ihe e kere n'okpuru mmadụ na-ejere mmadụ ozi a na-emezi summary ikpokọta na onye ọbụla hapụziri ọkwa Chukwu dobere ya dịka onye o kere n'oyiyi ya ma ọ bụ dịka onye otu Kristi wee dezie na-adatu n'ife ndị a nọ n'okpuru mmadụ na onye a ji aka ya ọchọrọ okwu ya n'ụgwọ asịrị na gị na-emerọ na ụgbọ elu ya ọ bụrụ na ị chọrọ ije n'igwe chineke eburigwe anyị elu kee anyị na oyiyi ya kee ndị mmụọ ozi niile n'okpuru ọkpa anyị ka ha na-ejere anyị ozi e ji akpọ ha ndị mmụọ ọma ndị nche wee nyezie anyị ikike kacha ikike dịka ndị otu kristi ịnata ndị nwa bụ chineke na oriri nsọ na blessed sacrament mana ụfọdụ n'ime anyị hapụrụ ihe a na-ebigharị aka na-achọ ife achọ ya anyị wee sị na e nwere ọtụtụ mmadụ nọ nke ịlaikiri ime ime gịnị ime ife anyị akụzi ebuga ọ bụrụ na anyị nwee ike ịgazie n'ife edere ede wee mụta enwezi ajụjụ ọzọ ma ife ndị ọzọ anyị emesịa ndị kotere ibe onye akụ saịtị anyị na website otu ya dị ebe anyị ga-asa unu ndị gotara akwụkwọ unu ya akwụkwọ ya phone number dị ebe a unu nwee ike nwee ajụjụ i zite na text a ga-asa gị